an lajɛbagaw cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma aw bisimila ortm ka jabaranin kan ani maa minnu n'olu bɛ k'an lamɛn arajo siraw fɛ ani dɛmɛbagajɛkuluw ka arajo siraw fɛ nin ye mali kura taasira kɛnɛ sigilen ye minisiri min b'an bolokɔrɔ bi ye ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kuranko jiko ani dugujukɔrɔ nafolo ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ o de ma n'ale tɔgɔ lamini sedu tarawele monsieur le ministre ni ɲakuma mm, ni ɲakuma kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ i bisimila nin baara ninnu kalifalen bɛ ne ni musa tɛnbinen ma bi musa i ni ɲakuma alhamdulila n cɛne baraji an b'i fo ka ortm baarakɛlaw bɛɛ fo nin waati na foli belebele ye aw yɛrɛ ta ye monsieur le ministre laadala ni anw ye maa o maa bisimila nin kɛnɛ in kan an bɛ ɲininkali fɔlɔ min kɛ mun ye na o ye baara jumɛn ni jumɛn de kalifara i ka minisiriso ma cɛmancɛfanga hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun de gɛlɛyara i ma yɛrɛ ko f'i ka nɔ b'o la n bɛ kuma daminɛ ni maliyɛnw cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen foli ye k'u wale ɲuman dɔn ka u fo halisa u ka faamuyali cogo ɲuman na mali jiko ni a kuranko la ka premier ministre ni président de la transition k'u fo u ye dannaya min da n kan walasa ne ka se ka eh, okipe mali jiko a n'a kuranko a n'a dugujukɔrɔ nafoloko la ne ka baara ɲɛsinnen bɛ jumɛn ma ka an cɛsiri kɛ ji bɛ se ka se mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na mais ji sanuman ani kuran o fana bɛ se ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma faabaw kɔnɔ ani an ka togodaw la ani dugu jukɔrɔ nafolo nafolo fɛn fɛn bɛ mali dugu jukɔrɔla la u bɛ se ka la ɲɛɲinini bɛ se ka kɛ cogo di k'u da kɛnɛ kan n'u dara kɛnɛ kan an bɛ se ka cɛsiri jumɛn kɛ mun na u bɛ se ka bɔ a ka se ka kɛ fɛn ye mun bɛ malidenw nafa o ye ne ka baara bakoloba ye monsieur le ministre bɔra ko fɔ kumadɔnnaw ka kuma tɛ maa tɛ bɔ bala kɔrɔ ka t'i kɔnɔ fɔ sabula bi e b'an bolo kɔrɔ o kɔrɔ ye fɛn fɛn bɛ kuranko la a dɔnbaga ŋana de b'an bolo bi an y'a ye salon ɲa waati kurantigɛ waati aw kun ye min ye gurupuw ɲini walasa malidenw bɛ se ka lafiya kurantigɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna e yɛrɛ y'a jira k'a fɔ baara min kun kalifalen bɛ entreprise ma u tun ye waati min fɔ a ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa waati in dɔ ka se ka bɔ a la walasa yanni funteni ka don jamanadenw olu ka se ka lafiya sɔrɔ nka o hukumu kɔnɔna na e ɲinan kurantigɛ fana cayara kosɛbɛ ni baara bɛɛ sigilen kɔ bi an bɛ yɔrɔ jumɛn ni kuranko in yɛrɛ a tigɛli ko kuma ye yanni n k'i ka ɲininkali jaabi n bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ k'a fɔ ko mali kuranko gɛlɛya yɛrɛ kɛra mun ye an ye san mugan jate de kɛ wari ma bɔ ka don mali kuranko la n'i dun y'a jate minɛ san o san dɔ de bɛ fara mɔgɔ min mago bɛ kuran na dɔ de bɛ fara o hakɛya kan n'i bɛ fɛ ka se ka o repɔnsi di o ko ninnu na fo san o san i ka wari de bɔ ka don kuranko la n'a bɛ f'o ma ko investissement an ye san mugan jate kɛ wari ma bɔ ka don kuranko la ka investissement kɛ o y'a to baarakɛminɛ minnu tun b'an bolo a caman kɔrɔla ni minnu ma tiɲɛ o de ye gɛlɛya don mali kuranko la kosɛbɛ anw nana tuma min na n'i y'a jateminɛ n'i tun ye mali kuranko jateminɛ an nana sɔrɔ juru min bɛ mali energie du mali la a bɛ taa fɔ miliyari kɛmɛ fila jate la o de tun bɛ mali energie la o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye n ye n bɔra ka kuma min fɔ sisan nɔ wari tun ma bɔ wari tun tɛ ka bɔ san o san ka don a la walasa mɔgɔ minnu mago bɛ kuran na san o san ni mun bɛ fara o kan ka se ka olu kuran don olu ma o kɛra sababu ye ka kuranko gɛlɛya an nana a sɔrɔ o de bɛ yen nɔ nka n'i nana n'i ye baara daminɛ i jagoyalen de don ka jamana kɔnɔdenw k'u bɛ lafiya cogo o cogo la k'o ɲɛɲini o de hukumu kɔnɔna la an wulila ka a jateminɛ k'a fɔ fɔ an ka baara de kɛ sisan nɔ teliyala mun b'a to salon ni ɲinan cɛ dɔ bɛ se ka fara kuran min b'an bolo dɔ bɛ se ka fara o kan an yɛrɛ tagara lajɛ an ye imaziw yira u la sirakɔrɔ an ye e, gurupu dɔw sigi yen nɔ o gurupu ninnu kapasite kan ka bɛn cent mega de ma o ye jumɛn hakililajigin na o bɛ n'a fɔ sisan nɔ n'i ye bamako kuran hakɛya min bɛ bamako n'i y'a tila e, e, saba ye o tilancɛ saba an y'o ɲɔgɔnna de kɛ bamako kapasite bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an y'o de kɛ sirakɔrɔ an kɛlen k'o kɛ sisan nɔ n'i y'a jateminɛ nin baara sugu ninnu n'i ko k'i b'a kɛ hakika yɛrɛ la a bɛ san fila san saba baara de don mɛ an nalen an y'a fɔ minnu tun bɛ ka baara in kɛ an y'a f'u ye mali kuranko ka gɛlɛn an bɛ fɛ ka malidenw lafiya joona an bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ mun bɛ se k'a to dɔ bɛ se ka bɔ u kɛlen don ka wagati min d'an ma n'o ye san saba jate ye dɔ ka b'o la an ka se k'a kɛ san kelen kɔnɔ u y'a jira an na k'a fɔ ko o ka gɛlɛn mɛ an kɔni y'an cɛsiri n ko hali n'a kɛra dɔɔnin ye o ka se ka bila sen kan yanni ɲinan finteni cɛ nka mɔgɔw b'u ta kɛ ala b'a ta kɛ gɛlɛya wɛrɛw nana don an ka jamana senkɔrɔ ni o ye gɛlɛyaw ye an ni cedeao cɛ n'o ye ukraine guerre ninnu ye nin bɛɛ lajɛlen nana don an senkɔrɔ o kɛra sababu ye k'a to an ye cɛsiri min kɛ walasa kuran in ka se ka di mɔgɔw ma yanni ɲinan finteni cɛ a ma se ka di mɔgɔw ma o kɛra sababu ye mɔgɔw degunna dɔɔni nka an bɛ hakililajigin kɛ mali kuranko la ee tant que an ye fɛn min fɔ k'a fɔ ko an kan ka cɛsiri kɛ ka wari caman don mali kuranko la tant k'o ma kɛ an y'a fɔ ko kurantigɛ bɛ se ka kɛ mɛ an b'an cɛsiri de hali ni kuran tigɛra n'a tigɛra mɔgɔw ka se ka wuli k'u cɛsiri k'a tugu joona yanni population ka sɛgɛn kojugu halisa an bɛ to kurantigɛ hukumu kɔnɔ ka da a kan n'i ye malidenw ɲininka anw bɛ fɛ k'a dɔn de kurantigɛ bi ban pewu don jumɛn na mali kɔnɔna la ni anw kurantigɛ bɛ kɛ eh, kunun tiɲɛ ye pour que kurantigɛ ka ban mali kɔnɔ pewu pewu yɛrɛ o ye an ye mun fɔ depuis an nana don min na an y'a fɔ n ko transition n ko ko fila de don baara dɔw bɛ olu kan ka kɛ sisan sisan sisan sisan walasa jamana kɔnɔdenw u tun bɛ degun min kɔnɔ kɔfɛ don tɛmɛlenw na o degun ninnu dɔ ka b'u la mɛ walasa kurantigɛ yɛrɛ cɛsiri dɔw fana kan ka kɛ walasa malidenw ka lafiya sɔrɔ definitivement u ka lafiya sɔrɔ pewu pewu kurantigɛ ka ban pewu pewu n k'an b'o labɛnw fana kɛ an y'a fɔ olu ma ko action à long terme o hukumu kɔnɔna la baara minnu kan ka kɛ donjanw na o kurantigɛ ka ban pewu a bɛ bɛn o de kɔnɔ an y'a fɔ cogoya min na fɛn min tiɲɛna san mugan o tɛ dilan san kelen o tɛ dilan kalo wɔɔrɔ donc tiɲɛni mun kɛra f'an ka wari de bɔ donc an nana dɔrɔn an ye e, sɛbɛn gafe dɔ ta n'aw y'a jateminɛ le 30, 30, 30 mars tɛmɛlen e, communication dɔ kɛra e, conseil des ministres la k'a jira k'a fɔ ko ka bɔ san ba fila ni mugan ni fila in na ka taa se san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ ma cɛsiri dɔw kan ka kɛ kuranko la walasa mun b'a to n'o cɛsiri ninnu kɔni sabatira kurantigɛ bɛ ban pewu o ye jumɛn ye o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye minɛn minnu b'an bolo ka minɛn ninnu ka segin u kan k'u kurakuraya o baaraw daminɛna nka an y'a fɔ cogoya min na kuranko tɛ n wulila n taara sugu la n ye na san dɔrɔn n nana tobi a b'i n'a fɔ n'i ko k'i bɛ so jɔ n'i ko k'i bɛ so jɔ i bɛ eh, subasiman kɛ n'i tilala subasiman na i bɛ yɛlɛn sanfɛ n'i ye betɔn kɛ wagati dɔ bɛ yen nɔ diyagoya i obilijelen don k'i jɔ fɔ o fɛn ninnu ka sigi ɲɔgɔn kan walasa i ka kɔntini donc pour que mali kuranko ka ban pewu pewu a mago bɛ ko fila de la wagati n'a bɛ f'o ma ko temps ani wari ala barika la an ni ministre des finances an kɛlen don ka cɛsiriw kɛ walasa wariko ka ɲɛnabɔ mais ala ta y'a ka wagati ye dɛ fɛn baara mun tɛ se ka ban san kelen kɔnɔ o tɛ se ka ban o san kelen kɔnɔ nka an kɔni ka jate la eh, an ye baara dɔw eh, eh, sigi sen kan fɔlɔ ye jumɛn o ye sirakɔrɔ ta in ye ni ala sɔnna san wɛrɛ sirakɔrɔ e, gurupu ninnu olu bɛ bila marisi la filanan ye jumɛn ye o tun ye guyina ye n'o bɛ kayi mara la o ye barrage hydroélectrique ye e, kuran min bɛ dilan ni ji ye o fana banna ka ban nka o gɛlɛya in kɛra jumɛn ye o kuran banna a bɛ yen nɔ mɛ an tɛ se ka kuran ta ka na n'a ye bamako parce que n'i y'a jateminɛ e, kɛmɛ sigi sara o sara la ni kuran dilanna kɛmɛ sigisara o kɛmɛ sigisara i bɛ taa sɔrɔ bi seegin ɲɔgɔnna o de bɛ di bamakokaw ma donc i mana kuran dilan yɔrɔ o yɔrɔ kuran bɛ dilan ji la i obligelen don ka tag'a dilan jidaw de la i mana kuran dilan yɔrɔ o yɔrɔ f'i k'a sama ka na bamako bon ka bɔ yen yɔrɔ in na ka na bamako a bɛ fɔ olu ma ko ligne an y'a jateminɛ an nan'a sɔrɔ o yɔrɔ in o baara daminɛna mais o ligne nin o baara tun ma daminɛ donc an ye cɛsiri kɛ an n'an dɛmɛbagaw walasa ka wari ɲini k'o baara daminɛ o baara fana daminɛna ni ala sɔnna an hakili la san wɛrɛ fana bɛ se kuma o kuma o bɛ kɛ ka sɔrɔ o baara in fana banna o bɛ camanba bɔ mali kurantigɛ kurantigɛko la sabanan ye jumɛn ye an y'a jateminɛ k'a fɔ mali kurantigɛ gɛlɛya yɛrɛ fana ye jumɛn o ye tajiko de ye nin bi bi in na an b'a gɛlɛya kɔnɔ parce que ukraine guerre nin nan'a yira an na k'a fɔ ko an tun ye mun fɔ n'o ye ka kuranko bayɛlɛma walasa kuran ka se ka di ni eh, dilanminɛnw ye minnu da man gɛlɛn n'o ye eh, baraji hydroélectrique ye n'o ye kuran min bɛ dilan ni eh, tile ye n'a bɛ f'o ma ko énergie solaire a bɛ f'olu ma ko énergie renouvelable ala yɛrɛ ka masaya ye kuran dilan fɛn minnu d'an ma a bɛ yɛlɛma a yɛrɛ ma donc fo an k'an cɛsiri k'olu de dilanni caya kuran dɔw fana bɛ dilan ni fiɲɛ ye donc an ye cɛsiri kɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ ka capacité min kɛ sira kɔrɔ an bɛ ka kuran min kɛ sira kɔrɔ an ye cɛsiri kɛ walasa o ɲɔgɔnna kelen ni e, tila o ɲɔgɔnna ka se ka kɛ kayi mara la mun bɛ dilan ni fiɲɛ ye n'a bɛ f'o ma ko énergie éolienne o ye 150 méga ye n'i y'o 150 méga ta énergie solaire fɛnɛ la n'a bɛ f'o ma ko courant min bɛ dilan ni tile ye an kɛlen don ka cɛsiri kɛ fɛnɛ o o ɲɔgɔnna capacité 250 méga ɲɔgɔnna k'o fɛnɛ dilan ka na ni ni courant ye bon nin baara ninnu bɛɛ n'i y'a jateminɛ a bɛɛ validera conseil des ministres fɛ ka ban mais pour que a ka se baara ka se ka ban ni parce que n'a validera conseil des ministres fɛ mɔgɔ min kan ka baara kɛ o bɛ wari ɲini n'o ye wari sɔrɔ sisan nɔ minɛnw kan ka dilan parce que nin minɛn ninnu i b'a commandé de u b'a dilan n'u y'a dilan yanni minɛn ninnu ka se yan o bɛɛ bɛ temps ta donc san fila san saba jate don nka an kɔni ka laɲini na olu baara bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ san fila ɲinan kɔfɛ malidenw b'a fɔ ko eh, tare tare kuranko la Ala k'o jira an na. Ok monsieur le ministre hali bi an bɛ to o hokumu kɔnɔna na jiko gɛlɛya nin waati in na an b'a dɔn région dɔw bɛ yen jiko gɛlɛya bɛ yen i n'a fɔ Mopti n'a ɲɔgɔnna ninnu aw kɛlen bɛ ka wulikajɔ jumɛn de kɛ nin waati in na walasa o jiko gɛlɛya min bɛ nin yɔrɔ ninnu na olu ka se ka lafiya jiko la cogo min. mali jiko ka gɛlɛn mali la mais mali jiko gɛlɛya yɛrɛ yɔrɔ jumɛn ji ka kan ka baara de n'a bɛ f'o ma ko traitement ji ka kan ka baara de k'a kɛ ji sanuma ye walasa mɔgɔw ka se ka a sɔrɔ ka a min o baara kɔnɔla la wari min bɛ don ji in dilanni na n'a bɛ f'o ma ko coût de production mali kɔnɔ o ka ca mais n'i y'a jateminɛ an sigida ninnu na mali kɔnɔ ji da ka nɔgɔn mali kɔnɔ ni an kɛrɛfɛ jamana nin bɛɛ lajɛlen mun na parce que ɲinan y'a a bɛ san tan duuru bɔ san o san jamana tɔw la dɔ bɛ fara ji sɔngɔ kan mɛ an maliyɛnw an ko an hakili b'an ka jamana kɔnɔdenw na ka dɔ fara gɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ ka dɔ fara ji sɔngɔ kan bi o ye ko gɛlɛn ye donc bi bi in na n'i y'a jateminɛ ji bɛ dilan sɔngɔ min na o ka ca ni ji bɛ feere sɔngɔ min na o ye mali jiko gɛlɛya dɔ ye donc fo gouvernement de k'i cɛsiri sisan nɔ ka wari di ji ka se ka dilan hali ni a bɛ ka feere ka sɔrɔ tɔnɔ tɛ ka sɔrɔ a la o de ye mali jiko gɛlɛyaba ye donc o fɛnɛ kɔnɔna la an nana sɔrɔ k'a fɔ ko baara caman tun ma kɛ o ma kɛ mɛ n'i y'a jateminɛ sisan ɲinan ee, lafiya caman donna a ko la nka halisa baara tɔ bɛ kɔfɛ ka kɛ ka kɛ an cɛsirilen don walasa jiko ka gɛlɛn gɛlɛn yɔrɔ minnu na caman ka se ka bɔ a la e, n'i y'a jateminɛ ɲinan san in kɔnɔna la guvɛrɛnɛman ye miliyari kɔnɔntɔn jate y'o de bɔ ka don ji ko nɔgɔyali la jamana kɔnɔdenw bolo mali region bɛɛ ye dɔ sɔrɔ o la nka halisa caman bɛ yen ka kɛ an y'a fɔ cogoya min na san o san mɔgɔ minnu mago bɛ jɔ ji sanuman na dɔ bɛ fara o kan donc fo wari de ka kɛ san o san i k'a bɔ mɛ n'i ye san tan kɛ ka sɔrɔ mɔgɔw mako bɛ ka dɔ bɛ ka fara mako kan mɛ baara tɛ ka kɛ pour que mun bɛ mako dilan ka dɔ fara o kan a ka gɛlɛn an kɔni y'an cɛsiri ɲinan san dɔrɔn kɔnɔla la an ye retard min rattraper a bɛ san naani retard bɔ donc an cɛsirilen don walasa an bɛ se san saba ma yɔrɔ o yɔrɔ san tan retard min tun bɛ yen an ka se ka nin bɛɛ lajɛlen rattraper nka o tɛ se ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka faamuyali cogo ɲuman tɛ an b'o faamuyali cogo ɲuman ɲini u fɛ u ka muɲu dɔɔni an kɔni cɛsirilen don an hakilina tɛ foyi ye ka jiko kɛ fɛn ye mun bɛ se ka malidenw lafiya monsieur le ministre i ka nin jaabi ninnu bɛna taa n'an ye ɲininkali fila la i ka kumaw ta fan na musaka ko kuma fɔra juruko kuma fɔra ji sanuma ko kuma fɔra ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye min ye maa minnu ni u tɛ enerji ka juru sara u tɛ somajɛpo ka juru sara yala olu nɔ bɛ nin tigɛliba ninnu na wa a filanan ye min ye dɔw yɛrɛ ko ko eh, an ka taga bidɔnkɔnɔjiw san ka min ka da a kan ko yɔrɔ dɔw la ko somajɛpo ji yɛrɛ k'a man ɲi k'a bɛ mɔgɔ bana i bɛ mun fɔ o mɔgɔw fana ye Ee n bɛ mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye o ye e, jamana ye fɛn dɔ de ye n'i ko ko hakɛ bɛ n bolo i fɛnɛ kan k'a dɔn ko hakɛ dɔ b'i kan ee jagoya de don n'i ye ji kɔnsome i k'a wari sara donc an b'an profite nin kɛnɛ in fɛ ka weleweleda bila an ka kiliyanw ma k'a fɔ n'u y'u teliya ka kuran sara o bɛ a to energie ou bien somapep somagep minnu bɛ ji dilan olu bɛ se ka wari sɔrɔ joona la minɛn minnu kan ka don fɛnɛ jiko ni kuranko la ka taga o mɔgɔw fɛnɛ ka wari sara o b'a to fɛn caman bɛ nɔgɔya donc kuma lasurunya na ee n'i tɛ kuran facture sara ou bien n'i tɛ ji facture sara a bɛ gɛlɛya don an ka baara in na donc an b'a ɲini u fɛ u k'o kɛ mais mun ye mali ji sanumanko ye n bɛ fɛ ka maliyɛnw n b'a f'u ye n k'u hakili sigi ee mali ji an ka sous région na n'a bɛ f'o ma ko afrique de l'ouest an ee afrique woroduguyanfan n'o ye an ka yɔrɔ in ye an ka ji ka ɲi ni jamana bɛɛ ta ye aa sanuyalen don wa hali n'i y'a min i bɛ diya min sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ jamana tɔw ta la wa k'a fɔ k'a fɔ ko labɛn bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan walasa an bɛ o ji qualité ɲuman ji sanuman ɲuman min b'an bolo a ka to o cogoya la laboratoire min bɛ mali kɔnɔ somagep min bɛ ji dilan o bɛ contrôle kɛ laboratoire national des eaux fana bɛ yen o rattaché len don ministère la directement o fana bɛ wuli tuma ni tuma ka taga ji prélever à l'improviste ka taga prélever u ɲinɛ ma hali a tɛ sarali tɛ k'u la ka taga prélever ka taga lajɛ est ce que ee, diɲɛ kɔnɔ a fɔlen don ko ji qualité kan ka kɛ cogoya min na est ce que an ka ji qualité bɛ ten tɔ wa kalo o kalo ne yɛrɛ b'o o rapport o bɛ ci ne ma ne ka bureau kɔnɔ an bɛɛ b'a vérifier k'a ye k'a jira maliyɛnw na k'a fɔ ko ji hakika de b'an bolo ok monsieur le ministre ah, o bɛ taa n'an ye dugukolo nafolo la an b'a ye bi bɛɛ kɛlen bɛ a dɔnbaa ye kuma caman bɛ fɔ an ye a bɛ yira k'a fɔ mali ala y'an garisɛgɛ ko an ka dugukolo ko dugukolo barikama ko fɛn bɛɛ i bɛ miiri fɛn fɛn na min ye nafolo k'o bɛ sɔrɔ an ka dugukolo kɔrɔ nka bi i bɛ se k'a fɔ an ye mali dugukolo lakika la nafolo jumɛn de bɛ an bolo yan bi ee, mali dugukolo ala y'a barika ee, fɛn caman b'an ka dugu jukɔrɔla la n'o ye nafoloko ye nka ni dugu jukɔrɔ nafoloko kuma fɔra a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ taa dingɛ sen dɔrɔn i b'a bɔ mais pour que i k'a dɔn ko est ce que dugu jukɔrɔ nafoloko kuma min fɔra a bɛ yen nɔ fo i ka ɲinini de kɛ ɲinini dun bɛ kɛ ni musaka de o de la komi an ye jamana ye moyen ba t'an bolo ee, an bɛ guerre an bɛ kɛlɛ kɔnɔna la o de kosɔn an bɛ jɛɲɔgɔnya ɲini mɔgɔw fɛ minnu bɛna an dɛmɛ walasa ka o ɲɛɲinini in kɛ ee, n'i y'a jateminɛ ɲɛɲinini fɔlɔ parce que ɲɛɲinini ye cogoya fila de ɲɛɲini fɔlɔ n'a bɛ f'o ma ko ɲɛɲini fitini o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko a sanu bɛ yan o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko pétrole bɛ yan o bɛ se k'a jira k'a fɔ ko gaz bɛ yen mais walasa a ka dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko tiɲɛ na nin dugujukɔrɔ nafolo hakɛya in de bɛ yan nin sanu hakɛya de bɛ yan nin pétrole hakɛya de bɛ yan nɔ fo i ka ɲɛɲininiba de kɛ n'a bɛ f'o ma ko eh, étude détaillée n'i y'o ɲɛɲininiba kɛ i bɛ se k'o dɔn nka o o bɛ wari caman ɲini n'i y'a jateminɛ hali a bɛ fɔ ko pétrole bɛ mali la a dɔnnen don ko pétrole trasiw yelen don mali la mais pour que i ka se k'a dɔn ko pétrole bɛ yen f'i ka dingɛ de sen ka kɛ i b'a fɔ i bɛna pétrole bɔ mali kɔnɔ depuis ni mali kɛra mali ye k'a daminɛ 1960 la fo ka se bi ma eh, foraji min kɛra pétrole puits min senna mali la kuru duuru n'i ye o jateminɛ n'i ko k'i bɛ misaliya ta an kɛrɛfɛ jamana dɔ kan par exemple n'o ye Niger ye n'o minnu ye pétrole bɔli daminɛ n'i y'o jateminɛ olu pour que u ka se ka se ka pétrole in bɔ u ye e, puits u ye kɔlɔn kɛmɛ ani bi duuru de sen u selen kɛmɛ ani bi duuru ma tuma min na de a dɔnna ko a u ka pétrole in a bɛ se ka bɔ an dun an ye duuru dɔrɔn de kɛ o de la halisa ni e, maliyɛnw kan ka taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ wuli an bɛ se mɔgɔ minnu kan ka ɲɛɲinini kɛ ka taga f'u ye ko mali dugukolo fɛn b'a jukɔrɔ k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ mali la mali kɛlɛko in a ba bɛ ka da u ka segin ka na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛɲinini kɛ walasa pétrole ou bien gaz n'o yɛrɛ fana yera mali la o ka se ka bɔ a ka se ka malidenw nafa monsieur le ministre i ka reponsiw b'a jira k'a fɔ ko halisa nin bɛɛ bɛ ɲɛɲinini ni siganakow fɛ min siga tɛ diɲɛ mɔgɔ la o de ye mali ka sanuko ye ka da kan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko sanu bɛ mali la nka fɛɛrɛ jumɛnw tɛgɛlen bɛ aw fɛ min b'a to sanu in bɛ se ka bayɛlɛma yan walasa maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye an ka faso nafolo ye sanu bɛ mali la sanu bɛ ka bɔ mali la nka n'i y'a jateminɛ sanu jɔyɔrɔba bɛ mali e, e, e, tagaɲɛ e, sabatili kɔnɔla la nka o bɛɛ n'a ta n'i y'a jateminɛ cogo dɔ la i b'a fɔ ko est ce que sanuko in a bɛ ka mali nafa kosɛbɛ mais an ka jate la walasa sanuko in ka mali nafa kosɛbɛ fo sanu baara k'a daminɛ depuis recherche kuma fo ka taga se sanu bɔli ma fo entreprise maliyɛnw mali baarakɛlaw o bɛɛ ka kɛ malidenw ye o la n'o kɛra an ka jate la sanu bɛ se ka maliyɛnw nafa nka i da sera kuma dɔ ma nin ye kuma barikama ye o ye k'a fɔ n'i y'a jateminɛ a b'a fɔ mun ma ko valeur ajoutée nafa yɛrɛ yɛrɛ ye yɔrɔ jumɛn o ye bayɛlɛmali de ye bon an yɛrɛ ka laɲini an ka ɲinan san ba fila ni mugan ni fila an ka programme kɔnɔna la an ka programme baselen don o de kan fo industriw dans le secteur minier industriw eh, dugu jukɔrɔ nafoloko la olu ka développer sous-traitance n'a bɛ fɔ minnu hali ni investisseurs bɔra mɔgɔw bɔra étranger la ka na n'u bɛna baara kɛ hali n'u nana n'u ka wari ye u ka baara di maliyɛnw ma maliyɛnw k'a kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko sous-traitance ani an fɛn o fɛn bɛ bɔ an ka dugu jukɔrɔ kolo jukɔrɔ hali n'an ma se k'a bɛɛ bayɛlɛma dɔɔni ka se ka bayɛlɛma ani n'i y'a jateminɛ maliyɛnw fana halisa u sen ka don dugu jukɔrɔ nafoloko baara kɛli la mali kɔnɔla la o ye an ka laɲini ye an b'o baara de kan ka daminɛ ɲinan san in ma fo ka taga se san wɛrɛ ma o de ye an ka baara ye nka kuma lasurunya na eh, président de la république n'o ye colonel asimi goyita ye an b'a fo yan nɔ ale yɛrɛ ka cɛsiri kama parce que n'i ko k'i bɛ sanu bayɛlɛma yan nɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ afiriki bɛɛ jamana kelen dɔrɔn de b'a kɛ n'o ye afrique du sud ye olu dɔrɔn de b'a kɛ mɛ président de la république ko an bɛ mali kura taasira min na nin cɛsiri de don o cɛsiri kɔnɔna la an k'an jija an ka se k'a kɛ ala barika la an ni dɔw bɛ kuma ɲɔgɔnya la walasa o ko ka se ka sira sɔrɔ mɛ hali n'i ye sanu bayɛlɛma a gɛlɛmama yɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn k'a fɔ k'i y'a bayɛlɛma i fɛ n'a bɛ fɔ o ma ko affinage k'a kɛ rafineri ye ka rafineri jɔ hali n'i ye rafineri jɔ fo i ka sanu kalite fo diɲɛmɔgɔ de k'a dɔn k'a fɔ ko sanu kalite min bɛ bɔ mali la o ka ɲi n'a bɛ f'o ma ko labɛl kalite certification donc an bɛ izini jɔ mais o tan kɔnɔna la f'an k'an cɛsiri fɛnɛ de k'a jira k'a fɔ diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ ko sanu min bɛ ka bɔ an fɛ yen ko o ye nin ye o de b'a to an ka sanu bɛ se ka feere diɲɛ fan bɛɛ fɛ an b'o o de la ni président de la transition ka yamaruya kɔnɔna la ni ala sɔnna san nata ninnu na an fana na se ka kɛ i b'a fɔ afrique du sud eh, an tun y'a ye waati tɛmɛnen i ye wulikajɔ kɛ ka taa selenge ka taa baraji lagɛ an tun y'a ye turbine dɔ kun tiɲɛna a jirala k'a fɔ ko o kun dilanna maliyɛnw yɛrɛ fɛ maliyɛnw bɛ baara kɛ energie kɔnɔna na o kɔfɛ an y'a ye aw bɔra aw taara kati pɔso fana na yen fana a jirala k'a fɔ yen central fana maliyɛnw yɛrɛ de ye o dilan mɛ i yɛrɛ y'a jira k'a fɔ o central dilannen maliyɛn fɛ a ye musaka min ladon an kun o kasabi kun ka ca kosɛbɛ est-ce o hakilina kɔnɔna na don nata la aw ye hakilina ta ka hakilina jagabɔ kɛ walasa ka se ka maliyɛnw yɛrɛ k'u bolo don baara la min ye k'a fɔ k'u bila ka taa kalanw na walasa maa wɛrɛ kana na ka fɔ tuguni k'a fɔ ni pani y'an sɔrɔ ko ka n'an dépanner n b'i fo i ka nin kuma in na n'i y'a jateminɛ malidenw dɛsɛli ka baara kɛ kalanko tɛ maliyɛnw kalannen don kosɛbɛ maliyɛnw bɛ bɔ yan yɛrɛ fo ka taga baara kɛ yɔrɔw la hali sanu sanuko ninnu maliyɛnw bɛ bɔ yan fo ka taga jamana wɛrɛw la mɛ a gɛlɛmanba ye jumɛn ye o ye musakako de ye donc o de la an bɛ an cɛsiri an ye programmew bilalen don sen kan mun b'a to an ka bankiw bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ u ka baara ninnu musaka n'u y'a ɲini u ka financement d'u ma u ka se ka baara kɛ a gɛlɛmanba y'o de o kɔnɔna la anw kɔni energie kɔnɔna la hali miniw société fɛn fɛn b'an ka mara kɔnɔna la an b'a f'u ye k'a fɔ n'aw bɛ baara di ni maliyɛn bɛ se k'a kɛ kɔni a k'a di maliyɛnw ma fɔlɔ ni maliyɛn tɛ se k'a kɛ hali ni mɔgɔ bɔra kɔfɛ ka na ani maliyɛnw ka a kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an ka maliyɛn ninnu fana u ka se ka expérience sɔrɔ don nataw la u ma se ka mun kɛ bi sini u ka se k'o kɛ o labɛn de bɛ an bolo halisa sanuko hukumu kɔnɔ an balima caman de dayirimɛ sirilen bɛ damada baaraw la yala sariya b'aw bolo min b'a t'u bɛ lakana wa u ka se k'u ka nafolo sɔrɔ jɛlenya la wa awɔ n'i y'a jateminɛ e, fɛn dɔ bɛ yen n b'o ɲɛfɔ nin yɔrɔnin in na n'o ye e, sanubɔw ye an ka babaw n'an ka kɔbaw sanfɛ ka sanu bɔ an ka kɔ n'an ka baw sanfɛ o ma daga o tɛ bɛn fiyewu ni mɔgɔ o mɔgɔ minɛn'o la ni ni mun ka kan u bɛ da i kan n'i y'a jateminɛ an y'a lakɔlɔsi maliyɛnw ani jamana kɔfɛ mɔgɔw ani jamana wɛrɛ mɔgɔw u caman min na u bɛna fɔ k'u bɛna sanu bɔ an fɛ yen nka n'i y'a jateminɛ u ka sanu bɔ ninnu u t'a kɛ sariya kɔnɔla la donc an kɛlen don an ye wulikajɔ kɛ depuis a bɛ san kelen bɔ sisan nɔ walasa ka se ka o kɛlɛ damanda baara o ye baara ye mun dagalen don an ka jamana kɔnɔ mais a man ka kɛ ten tɔn a kan ka baara kan ka organiser an nana tuma min na an nana sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ko in kun ni jukun dɔnnen t'a la nka an ni chambre des mines mɔgɔw n'o ye minnu bɛ baara dugu jukɔrɔ nafolo baara kɛ olu ka jɛkulu ye an n'olu farala ɲɔgɔn kan ka e, tagasira dɔ ta n'a bɛ fɔ min ma ko couloir d'orpaillage yɔrɔ minnu kan ka se ka kɛ damada ye ni mɔgɔw bɛ se k'a baara kɛ ka sɔrɔ e, sécurité kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma bɔnɛ u ni na tiɲɛni ma don u kun walasa an ka se ka olu tracer ka tila k'a a ɲɛɲini fɛnɛ k'a dɔn mɔgɔ o mɔgɔ n'e de bɛ taa damanda la fo a ka dɔn k'a fɔ nin ye damanda baarakɛla ye nin ma damanda nin tɛ damanda baarakɛla ye n'o ye identification ye n'an sera ka o ɲɛnabɔ a ka ca a la fɛ sanu caman bɛ bɔ an ka damandaw la minnu bɛ sanu bɔ olu tɛ nafa sɔrɔ jamana tɛ nafa sɔrɔ n'an sera ka nin baara in kɛ en tout cas baara in daminɛna a bɛ ban tuma min na jamana bɛ nafa sɔrɔ an ka damanda sanubɔ la damandalaw yɛrɛ fana kan ka se ka nafa sɔrɔ a la nka an bɛ an profiter nin fɛ ka weleweleda dɔ bila u ma samiya daminɛtɔ filɛ ni samiya daminɛna dɔrɔn damanda bɛɛ kan ka datugu donc vraiment u ka o o ja o o observer o bɛ kɛ u yɛrɛ ka nin kanali kama baara bɛɛ n'a gɛlɛya don monsieur le ministre i bɔra k'i da don nin bɛɛ la min ye kuranko ye jiko ka taa hali sanuko ni dugu bi bi in na aw yɛrɛ gɛlɛya jumɛn de b'aw kan baara in kɔnɔna na halisa an bɛ jamana kɔnɔdenw wele u ka faamuyali kɛ ko in na baara in ye baara min don a ka gɛlɛn nka an tɛ lafiya fiyewu tant que mali jiko a n'a kuranko a ma kɛ fɛn ye mun tɛ kɛ negela ye jamana in kɔnɔna la gɛlɛya filanan tɛ dɔwɛrɛ ye o jamana an bɛ jamana min kɔnɔ bi bi in na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ ko kumakan duman o tɛ wari jɔyɔrɔ ɲa e, gɛlɛya belebeleba yɛrɛ ye o ye wariko de ye parce que kuranko ni jiko ninnu filɛ nin ye dɔrɔmɛ kelen ni dɔrɔmɛ fila ni miliyɔn kelen ni miliyɔn fila ko tɛ o miliyari ko o de bɛ kuranko ni jiko ɲɛnabɔ bon o dun tɛ taga fo i ni aw dɛmɛbagaw aw ka bɛn fɛn caman na o gɛlɛya de b'an kan bi nka ala barika la président de la république yɛrɛ ka cɛsiri a ye instruction minnu d'an ma ani a ye minnu di ministère des finances mɔgɔw ma k'a fɔ ko jiko ni kuranko an kana tulonkɛ u la an bɛ ka ɲɛ sɔrɔ a caman na nka o kuma laban ye jumɛn ye gɛlɛyaba yɛrɛ ye mun ye maliyɛnw caman bɛ kuran suɲɛ o ye gɛlɛyaba ye fraude n'a bɛ f'o ma ko fraude vraiment maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ n'i ye kuran dɔrɔmɛ kelen ɲagami kuranko la i b'i balima wɛrɛ de bali ka kuran sɔrɔ alors que an ka laɲini ye jumɛn an ka laɲini tɛ ka kuran di faabakɔnɔmɔgɔw dɔrɔn ma an kan ka kuran di faaba kɔnɔ mɔgɔw ma mais an kan k'a di an ka togodala mɔgɔw fana ma o ye an ka laɲini ye donc an bɛ weleweleda bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ kuran de utiliser i k'i jija i ye mun utiliser i k'o facture sara a kuma la ɲininkali laban min bɛ ne bolo sani an ka na an ka nin baara bɛɛ kuncɛ o de ye i da sera togodala mɔgɔw ma an ye énergie e, ka kuranko fɔ kosɛbɛ nka n y'a ye amadɛri fana bɛ k'i jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ e, togodaw la weleweledakan jumɛn b'i bolo ka lase olu fana ma amadɛri bisimila ko ɲuman na an b'a fɔ an ka togodala mɔgɔw ye k'a fɔ ko baara ninnu ye e, étape kow de don i bɛ dɔ kɛ bi i bɛ dɔ kɛ sini an b'a dɔn k'a fɔ amadɛri bɛ taa yɔrɔ min na a kuran a da ka gɛlɛn dɔɔni ni faaba kɔnɔ taw ye o ye gɛlɛya dɔ ye mun b'olu kan mais an cɛsirilen don walasa an bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo di mun b'a to kuran mun bɛ di duguba kɔnɔ o bɛ di e, sɔngɔ mun na a ka se ka di an ka e, togodalamɔgɔw fɛnɛ ma o sɔngɔ kelen na nka dɔɔni dɔɔni baara mun don dɔɔni dɔɔni baara don donc an b'a ɲini u fɛ u ka amadɛri mɔgɔw bisimila ka ɲa baara daminɛ de don mais ni amadɛri bɛ taa don min na o bɛ énergie du mali fana nali nɔgɔya parce que ni énergie du mali sera yen nɔ dɔrɔn amadɛri ye baara minnu kɛ énergie du mali b'o baara in de ta ka continuer o fɛ ka kuranko nɔgɔya u bolo an b'an jija an ka laɲini kɔni ye mun ye danfara foyi kana kɛ duguba kɔnɔ mɔgɔw n'an ka togodala mɔgɔw cɛ jiko ani kuranko la o y'an ka cɛsiri ye ala k'an dɛmɛ o baara in na ni weleweledakan laban min b'i bolo ka fɔ malidenw ye n'o k'a sɔrɔ hali hakɛto ɲini yɛrɛ de b'i fɛ a bɛɛ lajɛlen ka kan an bɛ ortm de sanfɛ n bɛ maliyɛnw fo k'u wale ɲuman dɔn u ka faamuyali cogo ɲuman na mali jiko gɛlɛya an'a kuranko gɛlɛya la an b'u fo k'u wale ɲuman dɔn o la nka an b'a fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye k'a fɔ ko hakilina foyi wɛrɛ tɛ anw na ka ji sanuman ɲini k'a di maliyɛnw ma ka kuran lakika k'o di maliyɛnw ma a sɔngɔ fana ka nɔgɔya u ma u bɛ se ka baara kɛ n'a ye o ye an ka laɲini ye mais walasa an ka se k'o kɛ fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de gɛlɛya minnu bɛ don baara in na an bolo u ka an faamuya an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ dɛ parce que an yɛrɛ b'a dɔn ni tile ka farin ni su ni finteni bɛ mɔgɔw la k'a fɔ ko kuran tigɛr'i la ou bien ni ji tigɛr'i la a bɛ mun da mɔgɔw kan ala yɛrɛ de b'a dɔn mɛ anw yɛrɛ fana b'a dɔn an b'o o yafa deli kɛ u fɛ k'a fɔ ko an ye labɛn sugu bɛɛ lajɛlen natigɛ walasa u bɛ sɛgɛn mun na nin ko in na dɔ ka se caman ka se ka bɔ a la wa yanni wagati jan yɛrɛ tɛ a ka se ka ban pewu pewu nka o tɛ taa an yɛrɛ ka cɛsiri kɔ ni mun ɲana don min na u k'a fɔ k'o ɲana ni mun ma ɲa u k'a fɔ k'o ma ɲa mɛ n'i y'a fɔ k'a bɛɛ ma ɲa o ye fɛn ye min tɛ baara nɔgɔya mɔgɔw bolo i ni ce musa tɛmɛne i ni ce a lajɛbagaw an ye nin de sɔrɔ ka da aw tulo kan jikow kurankow ani dugujukɔrɔ nafolokow kan mali kɔnɔna la yan nɔ aw k'an bɛn sini ɲakuma nin ɲɔgɔn na kɛnɛ wɛrɛ kan